aha m bụ ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere onye ụmụawada Ọnịcha Ezinihite Mbaise biko lewenụ ama egwuregwu bye
Igbo Igbo anyị ka nọkwa n'ama egwuregwu n'ama egwuregwu ebe a na-ewetara unu ihe onyonyo gbasara Igbo n'ụdị pụrụ iche n'ụdị egwuregwu n'ụdị njakịrị mana a na-ejikwa amụta ihe pụrụ iche aha m ka bụkwa aha m o nwere ada Igbo ọma na-eme ihe onyonyo ama ama n'ala Naịjirịa anyị na ya nọ taa mana enwere m ike mara ya mana ịma aha ya ọ ga-aka mma na o ji ọnụ ya gwa anyị aha ya Ada Igbo, kee ka ị mere? ọ dị mma Em, kee aha gị
aha m bụ Ah, aha gị bụ hmm, aha m
aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka e chere nne m nna m awụghị onye Mbaise eshi m Ụmụobo na n'Ụmụawada, Ọnịcha, Ezinihite Mbaise nke nọ n'ime Imo steeti.
Ndewo. Ị bịa n'ama egwuregwu, em, o were m anya na mgbe ị dị nke nta, o were m anya na mgbe ị dị nke nta, na ị gara nke a na-akpọ ọta akara ee agara m agara m mgbe ahụ na-emechi ịba akwụkwọ a sị gị gbaa shọk ịma otela shọk i were isi ụta eto ha aka gị ụta ya bata ịta ma ọ bụ ya ga-ele achọkwa ya ma aka gị eruhụ na ntị gị aga ewe gị na ụlọ akwụkwọ aga ewe gị ndewo biko mgbe ahụ ị na-eto ihe dị ka ha dị ihe dị ka afọ ise ma afọ isii ma asaa ma iri kedu ihe ụdị ihe i ji eme ụdị nri ị na-eri n'ụtụtụ ihe i ji eme nri ụtụtụ
ee ihe anyị na-eji eme nri ụtụtụ dị iche iche e nwere ihe ọ ga-efuru m mma m ihe ị na-asụ n'asụsụ unu ihe asụsụ ndị Mbaise Chineke enwekwara asụsụ ọzọ m ma nne m nna m onye Mbaise ehe ihe anyị na-eji eri ụtụtụ ọwụla ọ mafụtara ihe nne m mma m chọrọ inye anyị ihe ọ ga-ịchọ iyighara ya akwa na e, e, e, ji

eme nri ụtụtụ ama m ma i so n'ụdị ndị ahụ Mm, mm, mba mba e nwekwara ndị na-eji eji ụtara eh, ụtara eme nri ụtụtụ ọ wụkwa na awụ ha eh, eji ihe ọ ihe ha chọrọ ee kama ọ wụhụ ihe nne m na nna m jiri zụọ m ndewo Em, biko ọsọ dị ka ibe ya ị na-aga ụka ka ị na-akpọ isi ala chineke ọ- agaga m ụka ngwa gụọrọ anyị abụ ọma isi iri abụọ na atọ Hmm, ị bịakwa ee agara m ego ya ee kama etoro m n'ala yoruba ya wụrụ ka ha mma m ya wụrụ ka ahụ eme anya Igbo Igbo akara gwara m egwuregwu ọ sị na ọ ma nke ahụ ka m jụọ gị ọzọ dị ka ibe ya kedu ihe ọ dị gị ka a ga-akpọ recharge card n'Igbo Hey. Um, ihe eleji etinye n'ekwentị ejiri ya kwuwe okwu
biko ama m ka ka nkụ nke ị sị na a na-etinye n'ekwentị were ekwu ka m jụkwa gị ọzọ dị ka ibe ya mgbe anyị dị ntakịrị ama m ị so na ndị ahụ nna ha nwere ihe onyonyo nwere ọcha dị iche iche mana nke anyị nwa nwere mgbe anyị dị ntakịrị wụ nke nwere ụkwụ anọ ihe onyonyo nwere ụkwụ anọ a na-ahịọ ya ahịọ tupu a gbanye ya anyị gbanyechaa ya ya achawazie e, ma ọ chaa ọcha ya ejiwe nji ọcha na nji ka ọ na-acha mgbe ahụ wụ ọchịchọ ọcha ọcha dị iche ka ọ na-acha nke nwa bekee na-akpọ black and white na colored ama m ụdị ama m ụdị nke i lere mgbe ị na-eto nke m lere ma m na-eto nkere nje nwee ndị nje nwee e, e, different colors ọ dị nkerewe nkerewe ya dọpụ ya n'ọnụ ya zụpụ ya ị ma ile anya ndị ụmụ ụmụ ụmụ mọmị mgbe ha dị na-eto ụmụ mọmị ụwa anyị nwanwụ ndị hi n'ụlọ ndị hiri ugwu pụta biko m dịkọta dịka ibe ya mgbe ahụ ị na-eto o nwere ofu ihe otu ihe ị ga-eji- ị ga-echeta na ị na-echefu echefu n'ụwa mere gị mgbe ị dị ntakịrị ma ọ bụ ị mere ihe dị ka isi ike ụdị ahụhụ dị iche iche a tara gị ma ị lụrụ ọgụ ụdị eh, etu e si wee gbuo gị ilu ma otu i si gbuo mmadụ ị na-echefu echefu n'ụwa a. o nwere ofu ị ga-echetanwuru anyị Ah, ihe m m nwere ike icheta wụ nwanne m nke tọrọ m nke nwoke enwere ihe enwere ihe ọ kụrụ m ihe ee ee ada m echefu ada m echefu ihe ahụ ọ kụrụ m nna m alọghuo is- that is- nna m chọrọ i- chọrọ igbu ya ehihie ahụ nke ahụ ada m echefu echefu ị na-echefu ka anyị echefu Eh, biko anyị ga na-aga n'ihu n'ihi oge mana nke dị ka ibe ya ọzọ dị ka ibe ya ụfọdụ na-asị na ihe onyonyo na ihe ekwentị na-eweta na ihe nka na ụzụ na-ewetara anyị n'ụwa ugbu a na ọ dịzi iche iche nke dị ka ekwentị ị nwere ike ijikwa ugbu a gị na-eme gị na-ahụ ihe onyonyo na ekwentị na-elekwa ihe dị iche iche nke a na-akpọ nwa bekee na-akpọ social media kedu ihe e nwere ike ịkpọ social media ka a tụgharị nwa n'Igbo ị hụrụ na m na-atarị ọnụ mgbe m chọrọ ịkpọ ya kedu ihe e nwere ike ịkpọ nwa ya n'Igbo hmm.
ọ dịkwa ka aga ịga jụọ ndị professor nọ na school ma ọ kwanụ ihe akpọga ya wụ social media okay ama m ị gaghị aga zụta nwoke ahụ ka m jikọ ọzọ dị ka ibe ya ọzọ dị ka ibe ya wụ emem mm, ihe ndị dị n'ụwa ugbu a na ihe dị n'ụwa mbụ nke dị iche dịka ihe dịka egwu ka esi agba egwu ugbu a na ka esi agba egwu ihe dị ka afọ iri anọ gara aga kedu ihe dị iche n'ime ya ah, ihe dị iche ihe dị iche dị ahụ egwu agbaga ugbu a egwu egwu ejiri ejiri mebie ndị mmadụ ị ga-ahụ nwaanyị n'ala ụwa n'iji ị ga-ahụ nwaanyị gbaga egwu ma eh, ara anọghị n'ezi ike anọ n'ezi ọ ga-eyi efe but eh, kama ma aha ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ji agba egwu ị na-agba egwu nwoke nọ gị n'akụkụ enwere otu ị ga-esi gbaa egwu ị na-aga eji mee ka nwoke nọ gị n'akụkụ mee mmehie but kama ugbu a egwu agbaga na wo hmm, ọ wụ egwu onye nwe anyị marakwa si na ọkụ mmụọ ha gbaga ugbu a dịka i si kwuo okwu egwu nwanne m jisike ibilite ọtọ ị ga-agbatụrụ anyị obere egwu ka esi agba na mgbe nwa

onye mere ahụ igbo igbo anyị na ada igbo mara mma pụrụ iche na-eme ihe onyonyo ka anyị ka nọkwa taa nke a na-akpọ ọbịageri akụ cecilia ụwa adị ka echere aha ahụ masịrị m aha ahụ ọ dị m mma o nwere ike m mụta nwa m gaa ya wụrụ ogbo gị m agụọ ya m agụọ ya ụwa adị ka echere ụmụ ugbu a ọzọ dị ka ibe kedu ihe na-eme ụmụ ụwa ugbu a aha ụdị aha anaghị aza ha onye na-aza nkechi n'ụlọ ya bịazie pụta n'ala dị ka ala Abuja ya zawazie eh, Chelsea ma ọ Amanda kedu ihe na-akpata nke a ihe na-akpata ya wụ ụmụ a na-azụma ha azụma nne gị na nna gị zụọ gị ihe a ejiri zụọ gị nga ọ sọkwara gị gaa ị ga ị ga ị ga-eto otu ihe ahụ ejiri zụọ gị zụọ gị nne gị na nna gị gụọ gị aha ha ga-agwa gị ihe ọ pụtara enweghị ihe ga-eme gị pụta gị sị ị chọrọ ịzawa aha ọzọ ya mere ihe na-akpata nke ahụ ndị asụsi asụsi ee ndị arabankọ otu ọ sọrọ gị mere ụmụ eji kaikai na ọbara ọbara ọbara nwụrụ na kaikai mụ eh, maybe nna chọtara nne n'ụzọ maybe a nọ na ụlọ mmanya asụ agụgodo ha ha aha onweghị ihe ọ ga-awụrụ ha ikwutela okwu ọzọ dị oke mkpa ọ ga-amasị m itinye ọnụ na ka esi achọta nwaanyị ugbu a na ka esi achọta nwaanyị na mbụ kedu ihe dị iche n'ime ya mm, nwaanyị a ga-alụ alụ nwaanyị a ga-alụ alụ mbụ otu nna m si lụta nne m ọ wụ nna ya gara ije hụta nne m nne m ahụ sị e, onye a chọrọ ịlụ o si n'ụlọ dị mma ị ga ezinụlọ dị mma ị ga-ahụ na nne ya na nna ya mara sị lekwe nga ha si before gị ikwe nwa ha ịlụ gị a na-akpazi agwa gị mara sị ụlọ a nwa si n'ụlọ e, ezinụlọ dị mma ma kama ugbu a otu anyị nọ n'Abuja onye na-amaghị onye ọ wụ ma ebe o si ma onye ara ma onye ohi ma mmụọ mmiri ị just bịa gị kuru biri mụwa ụmụ ị mụcha a na-erele gị hụ sị onye ị lụrụ onye mmụọ agaghị ajụma ajụjụ mara jụọ olee ebe onye a shi mhm. so otu e shi alụga nwaanyị gboo na mme mbụ o nweghị mana kedu nke ị na-akwado nke esi alụ ugbu a ọ dị mma ka ka esi alụ na mbụ ọ dị mma ee ama m na ụwa gbanweela ụwa gbanweela ee ihe mere na nwaanyị otu e shi alụga nwaanyị ugbu a e nwekwere ndị nke dị mma e nwekwere ndị ka efụta na ha ghọọ ezigbo mmadụ ma otu a ji asị e, e, ịnweta nwaanyị na ihe ekwentị na ihe na ji akpọ online enwe ndị ji emechakwana ha ghọọ ezigbo nwaanyị nwekwe ndị wụ ị jụkwa ajụjụ ahụ jụma jụma jụma ị lụcha onye ahụ onye ahụ agbanwe so ma ke nke mbụ ma ke ugbu a enweke na adị ịbụ e nwekwara nwaanyị a lụrụ mme ahụ wụkwa onye ọjọọ ehe nwekwa ụmụ nwoke nwekwa ụmụ nwoke wụ ndị aṅụrụma ishi na-adịghị mma na na-ekwesịghị ịwụ di mmadụ ka m jụọ gị tupu anyị na-aga na nke njedebe ya etiti nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị
mm. ah.

but eh, eh, ah, ọ dịka ụmụ nwaanyị na-aka ịtụ ashị o nwere onye gwara m na ọ na-eme nwaanyị tụwa asị ya ahụ asị ahụ asị esi n'ahụ nwaanyị apụta kwuru otu a yiri efe nwaanyị a na-aga n'ije n'ụzọ ị hụ asị ahụ gị kelee ya chee na nwaanyị gị ama na ọ wụ asị ọ tụrụ ya ọgọ ya igbo igbo ka m jụọ gị nke ikpeazụ nke ikpeazụ mpa gị na mma gị onye ka atụ asị
Ah, ma nne m ma nna m enwe nke na-atụ asị enwe nke na-atụ asị mba adụrụ ha isi Baịbụl sị ya tụle aya dụrụ isi ya dụrụ ya dụrụ isi ngwa ọ wụ taa ka ọ ga-ahịrị na ama egwuregwu ị na-ahụ na ọ sị na akwụkwọ nsọ sị ya adụla isi na nne ya na nna ya na o nwe nke na-atụ asị a ga-ajụkwanụ onye a ga-ajụkwanụ onye ada Igbo ọma ndewo ịbịa na ama egwuregwu aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere onye Ụmụawada Ọnịcha Ezinihitte Mbaise biko lewenụ ama egwuregwu bye